akuti due to darkness and the thickness thick forest we have decided to stop we will continue tomorrow nde tiyeni tione nkhalango imene ikunenedwa nkhalango imene ikunenedwa kunena kuti tikuyamba tayimisa kaye tikuyamba ku- kuyimisa kaye kusakasaka anthu amene tikuwafuna kuti tione pamene pangwera ndege nde kuyang'ana nkhalango yakeyo mwana wa zaka ziwiri kuyimirira mukhoza kumuona kuti uja mwana wa- mwana wayimapo uja koma boma linayima for 24 hours kenako nku- nkumapita kuti tiye tiyambe kuwasaka anthu aja ali ndi zolinga zawo zonena kuti amalize kuwakong'ontha chifukwa anthu akapitiriza ku- kulowa munkhalangomo ndekuti ena akapeza akulimbana ndi a- amene akuphuphawo ndi amalawo akuti commission of inquiry ija ya- ikupempha president kunena kuti iye aonjezere masiku chifukwa kafukufuku wawo akadapitirira ndipo anthu 120 ndi amene aonekera pakadali pano funso ndilonena kuti a Richard Chimwendo akuyankhanji kuti chani chinawalepheresa kukwera ndege a Richard Chimwendo akuyankhanji ifetu amalawi tikufuna zinthu ngati zimenezozo mtengo umene unamenya ndege uja ulitu chiyimire pamene paja sunathyokepo commission of inquiry a commission of inquiry chimene muchidziwe amalawi chimene akufuna iwo ndi chakwera kuchoka pa mpando osati lipoti ilo iyayi lipoti ilo mukhoza kukapereka mmakomo mwanu Ch- chifukwa muli ndi mabanja anu ana anu chani lipoti limenelolo kalilengezeni m'mabanja mwanu ife amalawi tinaziwa kale kunena kuti mcp ndi a president ndi gulu lawo ana- anapha aujeni tinaziwa kale lipoti limenelolo muzangoona kuti kungoona kuchedwesa munalandira kale ndrama munadya lero mufuna muzituza chani mukutiona ife amalawi kupusa eti lipoti limenelo mukagawane m'makomo mwanu lipoti lonena kuti tinachita kukukakamizani kodi kupanda kukukakamizani kupanda anthu kunena kuti tikupita pa msewu mpaka mpange madi- mpaka mutuluse mutuluse commission of inquiry lero mukatiuze zonoti anthu 120 ndi amene afika chikhalirenicho mmatiuzanso nokha kunena kuti palibe ndi munthu mmodzi yemwe amene akubwera kuzaperekera umboni ndipo ndikufunseni pa mayina amene aperekera umboniwo alipo a Mizi yayandikira pa chikangawa ija mupeze omunamiza nonse nonse amene muli mu commission of inquiry mupeze omunamiza Mmalawi si omunamiza ayi i always said this is not 1964 this is 2024 anthu mitu mwawo munachapika kaletu timangoganiza lero kuli makompyuta kuli chani ndiye lipoti lanulo muyang- muyang'ane nalo kolowera amalawi malipoti tili nawo kale tinamva kale kuchokera pa limpopo inu muzitiuzanso kuchitani a komishona mwadya ndalama nonse simmankonda chilima mukubweretsa malipoti a feki malipoti amenewo mu- mukakhale ku chipani nde muzikapereka ku chipani koma osati ku mtundu wa amalawi amalawi sitikufunanso kumva za malipoti ripoti ripoti mutionjezere masiku masiku achani muzioneka ngati mukugwira ntchito tamva kale palibe china china chilichonse chimene mwapanga koma mufuna muzitipusisa ife amalawi amalawi tisapusisike akuti cholinga tikakhala amalawi tiziti anthu akugwira ntchito ndiye kuti ntchitoyo ndi yambiri ngati akupempha masiku aonjezere ife a limpopo munatiimbira foni kuti tikupaseni maumboni athu tikufuna mutiimbire ife a limpopo tikuwuzeni chimene chinachitika kumeneko mutiimbire a commission of inquiry this is our number 0781616727 muyankhulane nane ine comrade ntanyiwa ndikuwuzani chimodzi chimodzi chimodzi chimodzi kuyambira kuchiyambi mpaka kumapeto maisraeli atathawa kupita kukabisala ku zambia ndikubwera aliko panopa anabwera maisraeli amene aja ali mdziko mwathu ena ndi awo abwera zanazanawo ine simunandiyimbire fonitu kuti mumvenso kumbali yanga commission of inquiry nanenso ndipereke umboni pa, pa commission of inquiry ndidzangokupatsani audio ya kuchikangawa muziyimvera ndiye umboni wanga ati umenewo osanamiza anthu kuti mwapanga kafukufuku palibe kafukufuku amene mwapanga I- mwakumana nawo akazi a chilima mwakumana nawo achibale mwapang- mwakumana nawo achibale chifukwa ine ndili mgulu mwa achibale mwa shanil muluzi nanenso ndili ndi maumboni simunatiimbire fonitu akubanja amalawi ife akubanja kwa shanil kwa shanil muluzi palibe ndi mmodzi amene waimbiridwa telefoni nde akanena kuti anthu 120 ndi amene aperekera maumboni ndani ndani akubanja ife ngati akubanja kwa shanil dzimbiri palibe anabwera pakhomo pathu kuzafunsa kuti "Ah, kodi kapena mwina malemuwa anayimba telefoni kapena chani ayi mutiimbire tikuuzeni zimene ana anatisiyira malemu tikuuzeni inu mukuona ngati nzamasewera anthu munachita kuwaphatu anthu munachita kuwapha inu mkazi wa chilima munamfunsa kuti chinachitika kumeneku chani ndi chani inu mmaona ngati kuti Mmene munangotenga foni ya malemu chilima ndikukafufutamo china chilichonse mwafufuta zonse ee mwalemba mmadzi mwalemba mmadzi chigawo chakumadzulo pa limpopo fm ndabwera ndi nkhani imene ikuchitika ku balaka ku balaka kukuchitika nkhani yonyasa ku balaka kumeneku ndi ku chipatala cha mponda kumeneku pali mbali ina imene kuli kamsewu kumenekoko kuli mabloko a azimayi a maternity amalawi ndi zomvetsa chisoni kunena kuti sipakutha siku sipakutha wiki mzimayi wapakati akumagwidwa kuponyeredwa mgalimoto wapita iye osaziwika a oc a pa balaka mukuziziwa zimenezi a oc a ku balaka mukuziziwa zimenezi ngati mukuziziwa mukuchitapo chani ngati musakuziziwa thamangani mpite ku chipatala cha mponda azimayi akangoti akupita akataye madzi pali kanjira kamene akumadutsa kupita ku toileti kanjira kamenekoko akangotere angokumana ndi anthu agwira aponya mgalimoto akatero munthuyo wapita saoneka azimayi pafupifupi okwana 45 alitu ndi pathupi akuyembekezera kuchira atengedwa Kumene apita sikukuziwika. Tikufuna apolisi mupite kumeneku mutifufuzire. Ife tikabwera a Limpopo tikapanga fa- kafukufuku tikangomva zonena kuti a OC zikuwakhuza tibweranso tizauza anthu. tibweranso tizauza anthu ndiye uthengawo upite kwa a oc komanso upite ku boma komano nanga boma lake lililili boma la mphusi boma la mazana ndolo boma la mazanga lingonda tikhoza kungoyankhula palibe thandizo lina lina lilonse mayi kansala ku lichenza mayi kansala mayi nsewa kansala omwe akufuna kukhala kansala koma omwewo ndi a dpp omwewo ndi a pdp tauzani anthu a ku lichenza chimene inu muli zomavala salu ziwirizo tachosani mukhala ngati m- m- ali ndi pakati mzimayi salu ina mkati ya pdp ina pamwamba amayi nsewa pangani zonena kuti am- amalawi a ku lichenza aziwe mbali yanu ndi iti ndi ya dpp kapena ndi ya pdp chifukwa sikuti muzipita kumalo kumene mapeto ake amalawi azakhale okhumudwa kuti ife tavotera munthu iye wapita ku chipani chakuti ife sitimafuna sankhani kolowera ngati mwatopa ndi chipani cha dpp chisiyeni pitani ku P- ku pp ku pdp zimenezi nde nimakhala ndikunena watopa mu chipani watopa mu utm watopa mu dpp watopa mu pdp watopa mu mcp kutuluka kukalowa chipani china basi koma osati kumapusisa anthu zimenezo sitikufuna ndiye mayi nsewa mutiuze mbali imene ama, amalawi a ku luchenza akufuna aziwe amalawi amwalolo amalawi akwa akwa mwarama ama, ama, amalawi akwa baraba ala comrade mpaka kwa baraba muli bwanji nonse amene mukuba matumba a phala akabwera ku nanjala primary school ana ambiri kudera limeneli ku nanjala primary school ena mpaka ayamba kugwa ulesi kumapita ku sukulu chifukwa cha zimene zikuchitika pa sukulu imeneyi ya nanjala tikangooloka ka thuchilako ili chauko nde anthu chimene akupanga pa primary school imeneyi ta nthiramanja kukabwera galimoto yozasiya ufa wa phala anthu akungogawana ufa uja kaya ndi phala laphikidwa angotenga kuyika m'mapoto kumapita nalo ku nyumba ndiye amalawi anthu amene aku- akuwapanga chipongwe ana athu ndi awa mayina a anthu amene a- akhonza pa nanjala primary school owabera ana phala mr mlenga mmodzi wa anthu amene akuba phala pa sukulu imene ya nanjala mr mlenga

amenenso akuba nawo phala pali amayi masaka amayi barabara amayi kamwendo amakuluni amayi sofi amayi salangwa amayi zubula komanso anasapa gulu ili ndi limene likupangisa kuti ana athu asamadye phala pa sukulu ya nanjala zimenezi zilekeke ndikhala ndikudusa kumeneku lachinayi lino ku nanjala primary school ndiye ndi- ndizapeza ana a sukulu ana a sukulu ndi amene ati andiuze kunena kuti tayamba kudya phala ine ndikudabwa kunena kuti anthu sakuchita manyazi anthu sakuchita manyazi chifukwa chani bambo muwanga muchina china chilichonse akungopezeka mumve yakuti bambo muwanga kodi anthu a- aphedwa uku bambo muwanga anthu kodi aba uku bambo muwanga anthu apanga lero bambo muwanga atenga anawo ndi kuwapitisa mmasenta kuti azikayang'anira za zisankho osatenga ana a- ama apolisi ena kodi kulibe apolisi kweli yatheteko amenenso nawo akufunafuna ka 20 kwacha kuti akonze mavuto a mnyumba mwawo ku operations zinthu sizikuyenda bwino talandira uthenga apa akuti masenta a registration ili ku police operations palibe chikuyenda zonse amuwanga angopanga okha angotenga anawo kapena angotenga achibale tisatchuke pa zinthu zoyipa tatiyeni tikhale osinthika posachedwapatu mukupita ku pension ndiye mukamapita ku pension mupita ndi mbiri yanji akonsolo ya ku luchenza anadya ndalama akonsolo ya ku luchenza anadya ndalama yokwana 300 300 million imene inaperekedwa kumeneko a khonsolo a ku luchenza anadya ndalama yokwana 300 million ndipo po- pongomva kunena kuti a president akupita kumeneko kukaika kukakhazikisa mwala wa maziko akuti afuna kumanga nyumba za polisi ka ndi liti amange nyumba zimenezi chifukwatu sakubwereranso mboma kaukhazikiseni mwalawo kaukhazikiseni mukamapita anthu azakukumbukireni ndi mwala umenewo kuti ndi umene mwaukhazikisa ku luchenza ndipo amalawi apurezidenti posachedwapa akhala ali ku luchenza nde taona kale kuti kumeneku sikuli bwino luchenza yakonzeka yakwiya ndipo chodabwisa kumeneku kunaperekedwa contract tsoka ilo contract iyo anayiwina ndi niki chakwera a niki chakwera contract ya ku luchenza yokonza msewu wina sunakonzedwe nsewuwo ndrama zonse kuzidya contract analiko osamampasa ndrama lero anthu asonkha limodzi limodzi a ku khonsolo asonkha ndikuyamba kumakatenga dothi osati girevulotu kumakatenga dothi dikirani ndikujambulirani mamawa ndipita ku msewu umenewo ndiku- ndikujambulirani amalawi muone chifukwa ndili ku mulanjeko kunachitika maliro kwina kwake nde ndili dera limenelo kudikiranso kuti ndizakhale nawo pa mwambo wa mwala wa maziko ndizakhala ndili ku luchenza konko nde ndikadali mu luchenzamu kogonera sindikuwuzani ndiye amalawi akuti akuyika kukonza kuti a president akamabwera azaone kuti o, nsewu kukonzedwa nsewu a president ineyo ndiye ndikuwuzireni mayeso nsewu asakunamizeni wango- wangoyamba kukonzedwa zanazana lomweli atamva kuti mukubwera kumeneko chinyenga chinyenga aphunzi- kamati chinyenga aphunzitsi ndi zimene zikuchitika ku luchenza msewu umenewu ukukonzedwawu ukuchokera cha kwa adimakiko kufika mu njanjimo ndipo kontrakitawa amene anatenga msewu umenewu mm. palibe chimene an, anapanga a niki chakwera anangotenga ndalama kudya iwo kunyamuka ulendo nkumapita kutibwatika nalo bodza kuli sikulu ina ku thyolo kuli sukulu ina ku thyolo sukulu imeneyi ndi technical school imene imatchedwa milonga milonga technical school ndikunena pano amalawi kuti mudutseko kukuoneka ngati kumanda koma kuti ndi technical school zonsezi zikuchitika chifukwa cha mphunzitsi wamkulu amene akuyang'anira principal amene akuyang'anira pa sukulupa anakhwimirapo pa sukulupa kupita pa mphambano kukasamba mankhwala kukasamba mavuwo kuchokapo kupita mofesi kusambasamba kusambasamba akuti asas- asazasamusidwepo nde usamusidwatu limpopo ikusamusa zomvesa chisoni maziphunzitsi

opanda madzi mmati ku toilet aziyenda bwanji anthu a principal a pa technical school ya milonga aphunzitsi awa a innocent chidani amenewa amaphunzitsa ana a skulu kukonza njinga za moto 11 month no salary 11 months no salary atakazimangirira amene wawa anthu tiziti wazimangirira chifukwa chani 11 months without salary ndiye tikupita mwezi wa mawa umene tikuutcha wa 12 ndiye kuti basi zikatero chaka tasiyana nacho munthu kungogwira ntchito ya ulere ndiye kumene kukuli a efrem amene amapanga za ict ndi plumbing no salary 11 month kuli azilonda kumeneku a christopher a christopher kwamisa ka- kwanisa nde kuli mr kamoli angogwira ntchito no salary katapira chimtengereni no ndikufika potopa nde pali mkhalidwe woyipa umene ukuchitika pamenepa ana a sukulu osauka amene anapeza mabasale kuti aziphunzira pa sukulupa ayambanso kuwalipirisa school fees kodi munthu ukakhala ndi basale umalipiranso school fees akuwalipirisa a principal tikubweranso konko a limpopo chimene mukuwalipirisa ana osaukawa ndi chani a principal amene wa dzina lawo ndi a elo soko aelo soko zimene mukupanga zosakhala bwino tikufuna timve kuti maziphunzitsiwa alandira at least ndalama za miyezi 5 alandire ana a sukulu asapezekenso akulipira tikubweranso konko tiz- Ana sukulu muzatiuze kuti mukulipiritsidwabe? Uh, Sandras Juma, a Muvi wa Chilungamo. I would like to congratulate you polembera kalata a sadc a african union komanso united nation komanso international donor kunena kuti aone mavuto amene akuchitika ku malawi ndikufuna ndibwere ndi nkhani ya kumangochi nkhani ya kumangochi kumeneku kuli nkhani kumangochi dzulo ndinanena kuti ndibwera ndi nkhani mwatsatanetsatane ya kumangochi kumene panopa akuti phase 3 panopa akuti phase 3 ikhale ikuyambika pokonzekera chisankho cha 2025 dzulo anthu anakumana ku mangochi great hall kumene kunali mkumano ndipo zomwe ku- amakambirana a nrb ndi a mec nkhani ndiyonena kuti panopa madera onse amene m- ayandikira msewu sakhala ndi mavuto akalembera koma madera onse akumuzi kukhala mavuto azaoneni anthu alephera kulembesa chimene apangira chimenechi ndi chonena kuti akuti sakufuna anthu akumangochi kuti mulembese ochuluka kumenekoko analemba kale anthu aku mozambique anthu nonse amene simulembesa kumeneko ndiye kuti mayina anu ndi amene analembesa anthu aku mozambique Mwachitsanzo, Mangochi mmalo monena kuti ikanatha kulembetsa 200,000, Mangochi akufuna angolemba anthu 70,000 okha. Zimene zikuchitika ndipo ndi zomvetsa chisoni. Poona kuti ku Mangochi anthu kapena chiwerengero cha ku Mangochi ndi chochuluka, auza ma officials amenewa kuti asalembe anthu ochuluka moti kuli limited figure imene aipanga kunena kuti figure iyi ndi imene tikuifuna ku Mangochi ndipo figure imeneyi sikuyenerekanso kupitirira nde ku Mangochi akunena kuti kumenekoko sakulemba anthu ochulukanso iyayi chiwerengero chanu chikhale chotsika chifukwa chonoti ambiri amene alembesa kale ndi aku Mozambique agwirizana kunena kuti madera akumizi asapase zipangizo zokwanira kuti anthu asalembese amalawi tinamva ma audio ena ake amene amachi- amayankhulidwa ochoka ku area 38 nkhani imene ijayo ndi nkhani yokhuzana ndi aip ndi njira imene akubera ndiye akumatumiza ndalama mu foni ya munthu wina akatumiza 2 miliyoni munthu uja angompasa mwina ka 10000 kwacha kuteroku 2 miliyoni ija izakha- izakhala ngati kuti inabwera kwa, kwa inuyo pamene zinthu zimene zijazo akuzipanga ndi mwana wa president this is comrade Ntanyiwa pa limpopo fm